akubanja kwake masahaba komanso onse amene akutsatira sunna kufikira tsiku la qiyama timpemphe allahu subhanahu wa taala likafika tsiku la qiyama akatikumanitse naye mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamene tasala pang'ono kulowa mwezi umenewu wolemekezeka mwezi wa saumu mwezi umene timasala ife asilamu tapanga maprogramu amene tizikupasirani pano pa fi taatillahi tahlul haya ndipo maprogramu ndi fadhailu ramadhan kapena kuti kupambana kwa mwezi umenewu wa ramadhan naam ndiye kupambana kwa mwezi umenewu wa ramadhani wa- ndikochuluka kwambiri kotero kunena kuti ifeyo sitingakwanitse ah, mwina kuyankhula zonse zija zimene mulungu subhanahu wataala wapereka mmwezi umenewu koma zina mwa izo inshallah zimene mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam adazitchula zimene qurani yazifotokoza zimenezo ndi zimene tizigawana nanu cholinga ah, ndi kufuna kudzutsa miyoyo yathu mukumukonda mulungu subhanahu wataala komanso kumkonda mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam

lil ummati almuhammadiya akuti malesson kapena kuti ziphunzitso zimene ndi zabwino kumazitchulatchula kumazifotokoza kumazipereka mmwezi umene wa ramadhani kuupatsa umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo buku limenelo adalemba ndi al-allama sayyid muhammad bin abdullah bin ali al-aidrus mulungu subhanahu wa taala asangalale nawo tili pa peji 9 pamene akutifotokozera tsopano zokhuzana ndi kukakamizika kwa swaumu naam kuti swaumu ikafika wina aliyense asamapereke ma excuse chifukwa swaumu ikabwera waliyazu billah kumapezeka anthu amene amapereka ma excuse ine ndikudwala ine ndikumva izi ine sindingakwanitse ine ndili ndi vuto kupereka ma excuse abodza cholinga chofuna kuti asasale zimenezo munthu amakhala kunena kuti no akungodzibera yekha munthu akudzitayitsira nthawi yake ndiye mulungu subhanahu wataala mu suratul baqara aya 185 akufotokoza kunena kuti shahru ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan

kuti ndithudi ifeyo tidayitsitsa qur'ani tidayivumbulutsa qur'ani mu usiku umene ndi wamadalitso mu usiku umene ndi wabwino usiku umene msilamu amafunika kuti ndithudi adzichirike kupanga ibada akhale busy kupanga ibada asadzimane usiku umene ngati munthu angaime usiku umenewo akuti ndi usiku wopambana kuposa miyezi 1000 imene munthu amakhala akupanga ibada usana ndi usiku naam

ndiye mwezi umenewu ndi mwezi umene unzila fihi lquran qurani mmenemo idatsitsidwa hudan linnas qurani ndiye chiwongoko kwa anthu tikufotokoza mobwerezabwereza kunena kuti no mavuto amene tikukumana nawo lero lino mwina ana athu kukhala ana amwano mwina makolo o- zochitika zawo zosamvetsetseka bwinobwino mwina nkutheka kuti maneba akusowa mtendere nafe mwina nkutheka m'mudzimo sizikuyenda bwinobwino zimenezi zikuchitika chifukwa choti anthu ambiri atalikirana ndi qur'an anthu ambiri sakutenge saku- sakugwirisisa chiphunzitso cha qur'an zikanakhala kunena kuti ana athuwo tikumawapitisa kumadrasa akaphunzire qur'an yani ifeyo tikumakhala ndithu mnyumbamo ndikumawawerengera anthu qur'an kumatsekula qur'an ngakhale peji imodzi kuti family yanga sonkhanani apa timve kuti mulungu subhanahu wataala akuti bwanji lero lino anthu atanthauzira qur'ani zili mchichewa kutenga qur'ani yako ndikumawerenga na utanthauzira kuti anthu amvesese kuti mulungu subhanahu wataala akufuna chani kuiuza family yako kuiphunzitsa zimene qur'ani ikuchita ndiye pambuyo poti munthu waphunzira umayenera upange tatbik upange zimene qur'ani Eh, iwe waphunzira tsopano mashallah zimenezo ndizofunika masonkhanisa maphunziro chimene chasala nchiyani chimene chikutsala pamenepo nchoena kuti iweyo upange zija zimene qur'ani ikukufotokozera qur'ani ikukuuza kuti usabe qur'ani ikukuuza kuti usapange chinyengo qur'ani ikukuuza ikukuuza zimenezo iweyo ndikumapanga ukapanga zimene zija ndikumaphunzisa ana ako muzapeza kuti mmanyumba mwathumo musinthe mmenemo muzapeza kuti ana amene lero lino tikunena kuti "Ah, ndi ana akuba ndi ana amwano zidzasintha adzakhala ana abwino koma ngati tikutalikirana ndi qur'ani ndiyeti mavuto a- a- a- aakulu kwambiri mulungu subhanahu wataala akuti huda linnas qur'ani ndi chiwongoko kwa anthu ngati mukufuna kuwongoka mu- mu- muone kuti qur'ani ikuti bwanji ngati mukufuna mtendere mubwerere mukaone kuti qur'ani ikuti bwanji ngati mukufuna chitetezo mupite qur'ani mukamve kuti ikuti bwanji wabayinatin min alhuda walfurqan komanso qur'ani imasiyanitsa naam imasiyanitsa zinthu zabodza ndi zenizeni yani kalekale anthu sankazindikira kunena kuti no miyala siyoyenera kuipembedza dzuwa siloyenera kulipembedza mwezi siwoyenera kupembedzedwa yesu siwoyenera kupembedzedwa qur'ani inabwera ndikufotokoza zimene zakuti no yesu ndi mtumiki wa mulungu anachita kutumidwa siwoyenera kupembedzedwa anthu ambiri anabwerera ndikuzifunsa nzeru zawo kuona kuti no ndi mtumiki wa mulungu akuyenera kukhala mtumiki tisampange kuti ndi mulungu tisampange kuti ndi mwana wa mulungu nde qur'ani imaonesa imalongosola imasiyanisa pakati pa zabwino ndi zoyipa naam faman shahida minkum shahra allah akutero kuti amene angauone mwa inuyo mwezi mwezi mwauona mwauona mwedziwo komanso muli pa khomo inuyo simuli pa ulendo naam akuti munthu amene faliyasumhu asale kudya munthu amene asale kudya ndeti ndi lamulo limene wamankana maridan kwa munthu uja amene ndi odwala au ala safarin kapena ali pa ulendo fa iddatun min ayamin ukhar iyeyo awerengere ndi kuzabweza m'masiku amene matenda akewo azathe masiku amene ulendo wake uzathe azabweze masiku amene iye wamasulawo ndiye kuti panopa chilolezo

amene wapasidwa excuse allah subhanahu wataala waalola kuti akhoza kumasula swaumu yawo anthu amene ali pa ulendo mulungu subhanahu wataala wapasa excuse akhoza kumasula swaumu yawo koma munthu amene ali bwinobwino ali pa khomo sakudwala sali pa ulendo o ine ndi wandalama ndikhoza kungopereka ndalama basi anthu azifutula ine sindimasala azauzidwa kuti limene mukupangalo ndi tchimo sizikuvomerezeka zimenezo mchipembedzo naam ndipo ngati swaumu angayisiye pomanena kuti o swaumu si wajib amene ndiye kuti no wasanduka kafiri koma ngati akuyisiya chifukwa cha ulesi amene ndi fasiq munthu amene ndi ochimwa yuridu llahu bikum lyusra mulungu subhanahu wataala akufuna kukufewetserani inuyo wala yuridu bikum al-usra osati mulungu akufuna kukupasani chiphinjo pamene allah subhanahu wa ta'ala akuwuzani kuti musale kudya sikuti akufuna kuti allah akuvutitseni muli ma benefit ambiri muswaumu ma benefit ambiri muswaumu mukayang'ana mahadithi ya mtumiki saa sallam akunena kuti munthu amene amasala kudya fungo limene limatuluka mkamwa mwake ndilonunkhira kwambiri kuposa perfume pamaso pa mulungu subhanahu wa ta'ala ma benefit a swaumu amene mukayang'ana mabenefit a swaumu muzapeza kunena kuti no mtumiki saa sallam akunena kuti munthu amene wasala kudya ali ndi zisangalalo ziwiri chisangalalo choyamba nthawi imene akumasula magharibi ikafika amakhala kumuthokoza mulungu subhanahu wataala ndikumasangala kuti ya allah eh, ambiri lero lino sanasale kudya koma mwandipanga mwandipasa taufiki mwandipasa kuthekera kusala kudya kwaniritsa lamulo lanu lakal hamdu ya rabbi allah mutamandike allah muthokozeke allah mukwezeke allah mutamandike kumuyamika mulungu subhanahu wataala pa nthawi imene iye akumasula ndi kumampempha allah kunena kuti no allah mundi- mundilandire swaumu yanga mundikhululukire machimo anga tsiku la kiyama ndi- likafika mukandimvere chisoni ndine ochimwa kumavomereza kuti ndine ochimwa pamaso pa mulungu subhanahu wataala tizivomereza kuti ndife ofooka pamaso pa mulungu subhanahu wataala ndiye munthu amene akusala kudya ali ndi zisangalalo ziwiri chisangalalo choyamba nthawi imene iye akumasula swaumu yake madzulo chisangalalo chawi- chachiwiri tsiku la kiyama pamene akakumana ndi mbuye wake mulungu subhanahu wa taala amene adalonjeza kunena kuti no illa sauma fa innahu li wa ana ajizi bih kuti kungopatula swaumu ntchito zonse izi anthu ambiri amadziwa aya munthu akapanga izi thawabu zake mwakuti akapanga izi thawabu zake mwakuti akapanga izi thawabu mwakuti koma swaumu no allah akuti fa innahu li swaumu ndi yanga wa ana ajizi bih ine ndamene ndizayilipire swaumu ngakhale angelo sadziwa malipiro a swaumu ndiye mwezi umene ukafika m'bale wanga olemekezeka mwa allah takhala busy kukonza ibada

chifukwa choti allah ndi amene wakupasani imani anzani lero lino akukana zimenezo pamene mukusala muziwaona ena akuseka sikuti akuseka chifukwa choti kunena kuti no eh, tinene kuti akuzindikira chimene akuchita umbuli sa allah sanawapase taufiki allah sanawapase hidaya allah sanawapase chiongoko Ah, pamene akumwalira ndi pamene ama- amakazindikira kuti uh, asilamu kusala kuja kuja zoona inali lamulo la mulungu asilamu kupembeza mulungu mmodzi kuja ndi zimene zinali zoyenerera asilamu kulumikiza ubale kuja ndiye kumene kunali kwabwino koma sizingathandize chifukwa watuluka eh, mu dziko lapansi dziko lapansi ndi pamene munthu umagwira ntchito ndipo eh, kumene tikupitako ndi kumene munthu amakalipidwa ndiye ofunika kumamuthokoza allah kumamkuza allah kumapanga matakbiri kumapanga mazikiri kumachulukisa lilime lanulo lizipanga mazikiri osalola kunena kuti pa lilime lanupo pazingokhalira miseche mwina kunyoza anthu kutukana anthu mwezi wa ramadhani nkhani yake tasemphana kuona mwezi ife tikuti tauona ife sitinauone ndiye kutukana anthu kunyoza anthu pa masocial media kunyoza pa whatsapp kunyoza mmafacebook zimenezo ndi ntchito za umbuli naam tikubwereza kuti zimenezo ndi ntchito za umbuli akufunika kuti asilamu apeze njira imene angagwiritse ntchito pofuna kubweretsa liwu la allah uh, kukweza liwu la allah limodzi ngati asilamu waatasimu wa bihablillahi jamian wala tafarraku nonsenu mugwiritse chingwe cha allah ndiponso musamasemphane akuti walaallakum tashkurun naam walaallakum tashkurun komanso kuti mwina mukatero muzatha kulowa mgulu la anthu amene amamtamanda allah anthu amene amamthokoza allah anthu amene amamchitira zabwino allah kuti tsiku la kiyama allah akakutamandeni pokupasani thawabu allah akakutamandeni pokukhululukirani allah akakutamandeni poku- po- po- po- pochinga pobisa machimo anu amene munkapanga pakati pa inu ndi mulungu subhanahu wataala timpemphe allah subhanahu wataala azitidalitsa tikuyankhula choncho pano pa fitaati llahi tahlul haya mukamakhala ndi mafunso ndemanga ah, tapanga choncho ndipo mutha kumawatumizira maadimini athu mafunso anu azayankhidwa ndemanga zanu zizagwiritsidwa ntchito ndiye akuti fakana saumu wajiban sopano saumu ndi chikakamizo ndi wajibu Eh, ndi chikakamizo kuti aliyense azisala ndithu aliyense amene amakhulupirira mwa allah komanso amakhulupirira mwa mtumiki muhammadin salla allahu alayhi wasallam azisala akuti ala kulli man shahida shahra ramadan ndi chikakamizo kwa wina aliyense amene wauona mwezi wa ramadan ndipo iye sali pa ulendo ameneyo akuyenera kuti asale bi an yasumahu asale mwezi umenewu wa ramadan maadama qadiran ngati ali ndi kuthekera eh, ala siyami ngati ali ndi kuthekera kusala kudya asale kudya fa in kana ma'dhuran koma ngati ali ndi excuse ali ndi chifukwa bimaradhin ngati kuma- matenda au safarin kapena kapena ali pa ulendo eh fayalzamuhu alqada ameneyo azabweza saumu imeneyo ulendo wake ukazatha wamaliza saumu azabweze masiku amene unamasulawo nthenda yake ikazatha akazachira saumu yatha azabweze masiku amene anamasula chifukwa cha matendawo awil kaffara kapena azapereke kafara chinthu chabwino intayaqana alajza anil qada'i ngati akutsimikiza kuti sangakwanitse kubweza saumuyo kuli anthu ena ndi okalamba kwenikweni sangakwanitse sangakwanitse mwina 100 years akusopano 109 years sangakwanitse sangakwanitse amene aja afunike kumawaperekera kafara zimenezo mukafuna kudziwa zambiri tabwera ndi fi taatillahi tahlul haya kumene tikufotokoza buku lija lotchedwa mukhtasarul latifu mmene timakambirana zokhuzana ndi maibada osiyanasiyana chifukwa cha ramadhan tikhala tikuona zokhuzana ndi ramadhan jazakum llahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu